nsogbu adịrọ Ezeoke eme
nsọ na-aba n'anya adị m eti mmanya n'anya n'ọnụ ka m na-eti mmanya Mom.

Ụbaka, o teene ihe a ji emetụ m n'obi o teene m na-eche ihe a n'obi m otu anyị bụ ndị Igbo bi n'ugwu a ga-esi wee mee ememme krismas anyị na-arụ maka ihe o rugonụ o ji ọ dịkwaziri azị ya sị na ya na ị maghị ihe egwu na-asụ n'ugwu ị ma na mụnwa na-asịrị n'uche nke m uche onye adịghị ya njọ onye chọrọ ịna anaa onye anaghị ọ nọrọ ana bụ otu eze ndị igbo gị na ala bụ otu ya
nwata anụ gbanara a sị na a da-ata ya ata n'uche m a sị ma m kwuo echekwara m na ọ ka mma ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị isi obodo a ka anyị bute ụgbọala moto tinyere ha n'efu ọ ya-akpanite mmụọ ndị achọghị ịna ụnọ ka ha wee naa ụnọ ọ ife mụnwa na-eche
okwu nnu tụrụ ya oke eghere mana oge fọrọ n'obi ee ihe mụnwa na-ekwu bụ iweta ụgbọala debere ndị be anyị ka ha baa n'efu wee laa ụlọ maka mmemme krismas dị mma mana o nwere mkpọbi ụkwụ dị na ya maka na ọ bụ na anyị mee ihe a pụzie n'ụzọ o nwee ka ihe mkpọbi ụkwụ siri kpọọ mkpọbi ụkwụ siri kpọọ e nwee ihe dị ka ihe mberede okporo ụzọ gbasiri mmadụ anwụọ ebubo a ya-ebo anyị bụ na anyị ji ọbara ụmụ mmadụ wee tụ ụtụ ihe a ya-ekwu bụ na anyị nwa bụ ndị isi jiri ha wee tụ ụtụ na anyị aṅụọna ọbara ndị mmadụ na nya bụ na ego anyị na-akpa n'ugwu a da-ata ata ihe anyị na-akpa bụ ericha ericha m wee were na-asị onye nwere ka o si eje nya jee mgbe a natasịara a baa jenụwarị anyị egbuo ehi maọbụ gbuo efi ewu maọbụ goo mmanya dị iche iche anyị wee mee mmemme na anyị abatago arọ ọfụụ onye richa ọ nakpuo na be ya na aka nche gbọ ọ ji ọbụ ya okwu dị na okwu gị hmm? ị gara ihe ewu na-ata ma nke mmadụ na-eri mgbe ọbaka
oh. okwu ọma adị enwe ọsa ife a eze ndị Igbo kwuru ịma uche na-abịa abịa na mmadụ o biha ebi na ife o kwuru ọ maka ọ maka

bute ụmụ nwanne m ndị nke a so a wee gbakọrịta izu na krismas a na-abịa anyị ga-eru obodo o nwere ife ga-eme ka anyị ghara ịna mm-hmm. ọ maka ife anyị ji agwa gị ka ị ghara ịbịa gbaa bịa gbaa m ama ihe o kwuru bụ eziokwu n'ebe ebe a bi na ugwu awụsa ebe niile masị mma bọtị nata vileji o nwe o nwe o nweghị ihe ọbụla mara mmasị ya ga-eji na-eme gasị ndị sisi tiwe nata so okwu ya dị mma anyị kwesịrị ikiri vileji ka anyị mara ka ọ dị

kemgbe e ji wee mụọ mụ na ndị a eh? tata eziokwu niile tata wụ mbụ anyị na-ekwu okwu ekwu okwu bara uru nwa akwụkwọ onye ala ọgụ ebe na-enye nsogbu anyị ga-ana krismas

eje m ileta maka ụmụ ọkụkọ anụ nke anyị yizi babariga ọ gịnị mere ana m eje chekwa na m gwara gị na eze ndị igbo gburugburu kpọrọ ndị igbo niile oku taa otu a ka ị ya-echefugide echefugide ofu ụbọchị gị chefuo ị kwadobe kwadocha nnọọ chefuo iyi patarị
maka ihe m chọkwara ịgwa gị bụ biko i lukwe na mitin ahụ kebe ekebe ka ọ bụrụ na ofu okwu ị ga-atụpụ ebe ahụ ka ọ bụrụ okwu ga-atụpụ ngwa nwa jenụ nke ọma nnọ m na-edobelu gị ihe ee ka m mejere ihe ha na-eketa ngwanụ jee nke ọma ọ dị

na ihe niile bụ ihe anyị debere n'ugwu bụ a naba a ghara ma a nụ kom kwapụ kwapụ unu dum unu dum ya unu dum unu dum ya kom kom na onye ọbụla enwe onye ji echeta ihe o ji ebu ya na na ịka m ahụ chịrị efe gawe n'ahụ na ị nwere ike iyi efe eyighị pantị ọ sị ele ihe anyị na-eje na mba ọzọ na-akpa akụ na-edebe sị anyị werenụ akụ wee laa ụlọ na akụ ruo ụlọ o kwuo onye kpara ya
na ọ ka mma na onye ọbụla kpatara ego onye weruo ego ya ụnọ ọ ga-abụ a nụ kom kwapụ kwapụ unu dum unu dum onye ọbụla wụrụ ya ị na-aga iwere nke ahụ i debere na i welara ụlọ i were ihe na-ebi igodo okwu ndị gboo wee sị na ihe nye jiri kwu ihe a bụ na na ihe nye mere experiment dị too much na ọ nya ka nya jiri sị ka nya bịa jụkene ajụjụ a ka ya tọọ ike na anyị azụ na ya si oru elee ihe anyị jiri were ego anyị nwere kpatara n'obodo a wee na-eme invest n'obodo a na-akụ mkpụrụ n'obodo a ọbịa bụ alaba aghara ọ na-abụ na anyị amarọ na akụ ruo ụlọ o kwuo onye kpatara ya kedu ihe o ji abụ anyị nweta ego anyị na-edevelopụ obodo ndị ọzọ banye ala na mmadụ nwere ike ije n'obodo mepere emepe obodo obi wee rụọ 12345 e je na be nna ya ọ bụrụ sọsọ fọrọ nzampala ụfọdụ arụdịghị kpamkpam hmm. bịazie kwuche okwu wee bịazie ka ọ sọmaraizia nya wee sị ka anyị kama ahụ na-amụgosi ụmụ anyị asụsụ na asụsụ Igbo amaka obodo niile gbara anyị gburugburu na-amụgosi ụmụ ha asụsụ Igbo mana a bịa na be anyị ya anyị ọkụ ọkụ na ọ na-ewute ya na ya fụzie onye Igbo ibe ya na ọ na-asụ ya were light ka anyị alụgbarịka bụ ndị njem ma na-akwa na alafia a na-awa nkịtị itukwu nyịrị ngwere ọ kwa mmadụ ka a na-agwadị ọ hapụ nke nna ya na-asụ sụọ nke onye ọzọ o sikwa n'aka nne na nna ha mụta ụmụ ha sụwa oyibo nke ha amakwurọ nwa na-ebe m mgbe ahụ abịa ọ sị ọkụ taa mi ọ kwa ọ ga-asị mama ya na ọkụ fụrụ ya ọ sị mummy ọkụ taa mi ah, oh. o wee bụ na ọ marọ asụ Igbo oyibo na ọ makwurọ ya ọfụma na Bini ebe a onye Bini ebe a ife onye Bini asị gị koyo abụghị ahụ koyo teme domo ihe asụsụ ya nụ

otu nwoke karịrị mmadụ iri enweghị onye yiri ya o nweghị oyiri na ndị Igbo niile a ah, a fụ dike e bie abịa n'ike ekpere m bụ na Chukwu edebere anyị nya o edebere anyị nya ndụ mm.
ihe eze ndị Igbo mana n'aka nke ọzọ i lebe anya ị fụ na ọ bụrụ na nwatakịrị akpata ego sị ka ya naa be ha n'obodo jebe tata egwu foundation n'anya si eje nyereri ya ihe ọ gwara ya bụ trouble ọ dị ka mgbe anyị nwere foundation ụlọ anya nna anyị ma ihe mere ọ bụrụ na ọ bụ ha mara Chineke nri ụlọ aka anyị imekwa na business dị m wesi ụtọ na-ada ọ bụrụ na onye kpata ego n'obi ya n'obodo mepere emepe ọ maka ọsọ ihe e mere ya n'ụlọ

anyị ama arụzi ụlọ be nna ama ebe n'elu aga m aghara egwu n'ụlọ je na-agba n'ama onye ọsọ chụbara ụlọ ọ rụbeghị be nna ya ọ nọ na gị ruo n'ụlọ ọ gịnị ka ị na-ekwu ihe i kwuru bụ eziokwu mana anyị ejighị eji ụjọ dara enwe n'elu ị makwa na a bịa otu ndị igbo dị a sị m kwuo taa ọ bụ na ohere dị a sị m kwuo okwu ebe ahụ ihe m aka ịgwa ndị be anyị bụ obodo ọbụla anyị ya abata kịta obodo ọbụla chọrọ ka anyị bụ ndị igbo bata na ya ha ga-edetere anyị akwụkwọ gọvanọ ha edetere gọvanọ be anyị akwụkwọ ha eme ihe dịka agrimenti ha mee ihe agrimenti ha sị anyị bịa developo be ha na ihe a ga na-enye anyị na pesenteji a ga na-enye anyị maka na amamihe bụ anyị nwe amamihe na-enye obodo gbara anyị gburugburu n'obodo a na-enye ha amamihe anyị nyechazie ha amamihe ha rigoro n'elu anyị

ọnụ ọ ka mma anyị nwa ịga na police station gagodu zoo onwe anyị ọ bụ na o nwe ka anyị si mejụọ oyi anyị aga ebe anyị ebe anyị ebe anyị si gbapụ ọsọ bute ngwongwo anyị niile na village ugwu adịghịzi mma mmadụ ịnọ ọkwanụ gị tọrọ ndị a niile ọkwanụ gị tọrọ ndị a niile i kwesị ikwu okwu anaghị ede na okwu iberibe na police station asụ gị na-abọ mbụ na

isi enye esi erie irie rice tụwa i loo akpụ i rie ihe niile gwụgwụ ọ akụkọ ị na-eri ọ kwa ya dị ihe a nwa ebe anyị agbaghị anya ebe a nwa mekọta kuba ebe a anyị agbaghị anya gana m ozugbo na anyị na anyị anyị ngwa

ọjị ụbaka eze ndị Igbo na-ekwu eze ndị Igbo ụbaka na ọjị eze ndị Igbo na-ekwu mụ na ndị be nna agba anyị na-achọ ka anyị krọsọ mmiri a febe n'ofe nke ọzọ eje m na erugoro na paakị e, moto paakị ebe a na-aba moto ụmụaka enwere respekt

ebee ka m ebido ebido gwakwara onwe ugwe bụ ihe dị n'ụlọ kịta wepụ pụta ma kwere onwe ugwe agadị n'afọ ofe agadị n'afọ ofe nsọkịta atụnyere gị ndị a aka egbu ha isi gị ị ga-aṅụcha mmiri dị ọdọ ebe a

ebe eh? eze nwanne m ị sị na ihe a niile bụ ihe mekọchara ihe gabiga

rinne enwere m ezigbo ego arụrụ m ụlọ nke a na-akpọ duplex sọsọ mụ na ndị be m bi etighị m otu mkpụrụ tenant ọ bụ ma ego akpatara m ego n'ugwu e wee sị na boko haram asị ya boko haram asị kwa asị asị e wee m nọkata wee si n'elu wee ruo ana onye na-eri n'efere bụrụzi onye na-eri na ana nkịtị

di m nụrụ m oke ego nna kee ihe me di m ọ gị na-eme ka ihe ị ma ahụ dị ọkụkọ mma ya atụchaba onwe ya eziokwu ọ gịnị mezi oke eghere mana o gheghị n'obi ọ gịnị mezi ọ nkụ adịrọ ọkọ mmiri nke na-ewute m bụ na mụnwa bụ eze ndị Igbo enweghị ike iwepụtanwu 50 naira kịta ma ọ bụ kwụọ ụgwọ m jigasị ma lezie mụ na ezinụlọ lezie ezinụlọ m anya ma ọ bụ gboo mkpa dịrị m ma ọ bụ kwụsịsị ụmụ ụgwọ m ji na ezinụlọ a n'obodo anyị a m na-eche ihe a ọ na-agbawa m obi enyezina onwe gị nsogbu na onye dị ndụ nwere olileanya ọ na i nweghị olileanya nna anyị sanụ m inwe ha ụwa nwelụ mụ na ụmụazị anyị na anyị nwe a sị gị rapụ ihe ahụ ị ma nke ka ewute nke ka ewute karịsị m na-eri m nri n'ahụ na-aṅụ m ọbara dị m n'ahụ bụ na eji dị m akwụkwọ m ji anata ego na bank wee gbaa ọsọ eche m na ahụ dị n'akpa m akpa m sechara wee gbaba ọsọ si n'ugwu wee gbara nataba bank m na-eje eje achọgharịchana m ya ebe niile ọ dịghị m sị ka m jee na village ejee m na village chọgharịchaa afụhọ m bank ahụ m na-eje
amakwa m ihe nna echekasịla onwe gị maka egosikwa gị ego a sịrị gị nwoke enweghị ego ọbara gwụrụ ya n'ahụ nna ya onweghị ihe o mere
ụmụ ụgwọ m jigasị ya na-agbadosi enyena onwe gị nsogbu nwere ụmụ obere ego m ji

o kwe ka ọ dị mmadụ na-ada ka mmadụ eme ụwa eze ndị Igbo ọnụ anụmanụ ihe na-ekwu ihe esi agha amakwanụ mmadụ ọ na-afụ ihe dị ya na ngada hmm? mmadụ ada afụ ihe dị ya na ngada ọ bịa bụ nke ibu ngada ha ị bịa ya ha eji anya fụ ya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ịya ha ama ọ na-ahịa n'ugwu ọkwa ị nọ ebe a na-ekworo onwe gị ụra i si n'ubi na akpụ be gị na-ekworo nke bụ ụra ọ bụghị mkparị kama ihe m na-agwa gị bụ efuga maka onye ugwu ihe otu a ka e ji sị nna sị lee ihe ndị ugwu ji ka anyị a ma ka onye ugwu adanaghị ụbịam o ji enwe obere redio ọ ya etinye na ntị ọ ga-enwerịrị redio ọ sọ ya bụrụ nke obere ịnụ ha kwapụ kwapụ unu dum dum dum kpọọ kpọọ kpọọ kpọọ kpọọ m ya ya ọnụ gụ ya na redio ahụ ya wa onye ugwu ọ dị ready ịbịa na mba nwee property nwee plot unu were flat n'ụwa laịlaị n'ụwa kama o jee na filling station na-arahụ e mee ya onye nche ebe ahụ na onye nche ụmụnne ya niile nke ọbụla bịara ha ncha niile awụsara ebe ahụ nke were shoe shine ya jee shine ma shoe nke bebe mbọ bechachaa ọ bịakwa ebe ahụ ebe ahụ bụ be ọ ya alụkwa nwaanyị naabọ na ịtọ kposasị ụmụ
eze ndị Igbo tinye m ntị o tinye m ntị madam ana m anụ nụ madam ị ma nwoke onye ugwu a nwatakịrị onye ugwu a na-amị suya na mgbago na tikọna na abụzi na n'ukwu ukwu ukwu ọjị ọ sarụọna ị na-ekwu ya ọ sarụọna ya na omego vum nwanne nya agara m nga ahụ na

anaghị efe onye ọbụla nọ n'ugwu awụsa amalụ ntị ya bụrụ imi gaba mara wee mesu ya mmemekwara ihe ebere na-asị family ife a na-akpọ enjoy ị na-aghọta ebe m na-eje mhm, mhm. ka m were ife dị na be m wee maala gị atụ ị makwa nwanne m nwoke ife ọ rụrụ n'ugwu ka a na-akpọ mansion

ọ bụrụ na obi jọ m njọ na a na-agwa ntị ya anụrọ e gburu isi ntị esoro ihe ọrọ na ibe m eme na-ejekwa m ntị maka ezinụlọ na mfagharị pụta gụnwa dị ife a nke uwe kakwanụ mma maka ejeta ife n'aka gị ife njeta n'aka ahụ bụ nkwụ a nkwụ a o nwere ife ọzọ ya thank you isi gị gbajuru eze ndị Igbo dịkwara anya ị ma sị m rapụ iwe ju m arụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu ife ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu dịkwara onye ama

eze sị m nọrọ ala nọdụ anị onye amaghị ebe e liri na-esi n'ụkwụ abọ onye amaghị mmadụ na-akpọ ya onye a mana ebe ọ na-amaghị ikwu amaghị ibe ezi ya etu a ka ọ dị ee ihe mere na bụ ihe nwanna nwoke na-ekwukwa abụkwa eziokwu bịa na onye ebe a

wee bepụta anya mmiri na-ehu boroboroboro na ihere na-eme ya na ndị Igbo ereene ihe a na-akpọ right ndị Igbo ereene asụsụ anyị wee ree nsọpụrụ anyị ree ugwu niile anyị nwere na mba ụwa eze ndị Igbo gburugburu kwukọtara okwu wee sị na a bịa n'ụwa niile gbaa gburugburu na ekwu ha na English made kedu ihe ọzọ na-eso ya Igbo made otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị
after english made igbo made a na-azụ ya azụ final ịma na onyeka kwugidere okwu wee sị n'ezie na ihere na-emekwuzi ya na ụmụaka be anyị ada anụ igbo na anyị nwa ji amụcha nwa sị nwa anyị asụna igbo oh. na ọ na-ewute ya karịsịa ịjụzie ya afa ya ịjụọ ya afa ya ọ sị na afa ya bụ martin dominic anthony anthony james james rita uh, uh, uh, alfonso efunu ya ịjụzie arụfọs ahụ onye mụzi arụfọ arụfọ kwa arụfọ mụrụ nna onye mụ arụfọ ozadara nwayọ emere ka ịra esighị emere ka ịra eze ndị igbo na-egbu igbo ịfụ na anọkarịa n'izu ọ dịka o nwere ihe ọzọ kwara na anyị nọ ka anyị nọkọrịa ka anyị si anọ mere onye ngafe a ji wee bịa tụọ mgbọ

kemgbe mmadụ batara obodo a o nwebekwa oil mmadụ chenjiri eziokwu na ị chenjibeghị oil ị na-echenji oil ị wụ moto ka ị wụ motorcycle ya kpukpu mkpu ogene na ogene ogene gene onye mkpu ogene
Ah, nke a ka ị na-ekwu ego a kọwara na n'obodo a ego gị ego gị na-ekwu eh? ahụ big boys abụ nke big What is it?

nke ị na-ahụ udo nwachagharị udo adịkwa adịkwa adịkwa m free anọkwa m ije ọ nọ my house kịta onye onye ka anyị okwu okwu ahụ ihe ikpo n'aka ahịrị nna ka m ji ajụ ada

mba nụ so what's wrong with that eh ihe i kwesịrị ịbịa wee bịa sị m ibe ikwucha nke anyị kwuru mbụ esite nke abụọ ibe nye ọyị nwaanyị ada n'ebe eche gị kpọrọ simple meet ọ bụrụ ọyị
this guy cannot be serious I'm serious o oh.

Dere ọ gịnị? Ebee ka i so m eje? Ka i je mee gịnị? na kedu nke na mmadụ hachichaa ọrụ nnọọ ka ọ ga-adị pụta imebie ihe niile ọ kwa nke ihe agwa sị gị anyị ruo ihe ọbụla m sị gị mee i mee m sị gị chere i chere m sị gị mee otu i mee otu a ị chọrọ ịbata n'ime ebe a kịta ibido kwesa m n'isi ị ma ka m si wee hachigide ọrụ hachigide ọrụ hachigide ọrụ wee bubata ya ebe ọ wee bịa ị chọọ ime mba kịta mgbe ihe m kwesịrị igwe isi ajụ oyi oyi turata ị bata ọ bụ ụzọ ị bịa kwuba okwu nọ onye nche ime chere ma mmesịa na achịcha pụta maọbụ yipụ ya akwa nke okpụpụtazi mba chọrọ ịfụ mba yipụ ya gị

ojukwu ya nke ka i che na ị na-eme ya chineke mee hmm. o nsị ka ị na-anyụ na ana nwa m tara afụfụ ana nwa m tara afụfụ wee wee doba nnekiri doba nnekiri dọtacha dọta ego

ọ ga-agwa gị anyị nwere toilet be anyị unu enwere toilet na-aza gịnị egwura niile n'isi ike